moni ndine jackie sono dzana ndinapanga picture post inali pi- po- post ya r kelly kuti azatuluka mundende chaka cha 2045 ali ndi zaka 79 nde ndinaona anthu macomments kwambiri amafunsa kunena kuti kodi r kelly analakwa chani eti so ndingofuna kuyankha kunena kuti okay r kelly anabadwa ana, ndi wa ku usa anabadwa mu 1967 anakulira neighborhood yosauka kwambiri anali ovutika Ama- ama- anakula ndi single mother amakhala ndi mayi ake and eh, ali mwana amapita ku church kumene amakayimba ngati mukwaya chani amakonda kuyimba mu church nde soon anazindikira kuti iyeyo luso lake lili mu nyimbo kuyimba eti komanso at the same time ngakhale amapita ku sukulu sukulu imamuvuta imamuvuta kwambiri eti anapezeka kuti mma 1990s anabeba kwambiri anachita break out anapanga breakthrough mmene mukuziwira r kelly nyimbo zake ndi zamphamvu kwambiri i can honestly say kunena kuti r kelly one of the most talented musicians pa dziko lapansi ali ndi mawu abwino nyimboso zabwino eti combination yabwino kwambiri ena amatha kukhala ndi mawu abwino koma nyimbo zosadziwika bwino pamene iye uja nyimbo zake zabwino mawu akeso abwino kwambiri I believe I can fly. Storm is over. Ignition, remix to ignition. Step in the name of love. Zambiri zonena kuti yes, eh? the world's greatest. If I could turn back time, turn back the hands of time. Munthu onena kuti yes, anachita shape music. Koma ma 90s momwemo kunayamba kutchuka timbiri tonena kuti R. Kelly akuchita ana chipongwe. akumayenda ndi ana achichepere ma minors tikati ma minors ndi mtsikana wina aliyense kapena mnyamata kulekeza zaka 17 wamkulu amayambira zaka 18 eti chimene chocho ndichi chonena kuti maiko aku west ndi maiko athu thats the law nde ukapezeka kuti ukupanga zinthu kaya zachisembwere ndi minor ndi milandu yayikulu kwambiri and you will know kunena kuti anka ankakhala ngati akumupanga produce kaya manage aliya oyimba wina aliya anamwalira uja ndinapangapo video ya aliya and aliya anali mwana kwambiri koma anali wapamwamba kwambiri anali ndi mawu abwino plus acting you know aliya ndi achina jet li romeo must die zinthu zonena kuti she was young and amapezeka kuti being manager wake R Kelly mpakana anapeza kuti kuli marriage certificate aliya ali ndi zaka 15 eti kunena kuti anamukwatira anthu atayamba kufufuza kuti zikukhala bwanji anadzichitachita cancel chanichani koma rekodi inalipobe kale sungafufute rekodi ngati imeneyo koma for some reason zonsezo amapangazo anthu amangoyankhula mongonong'ona zimangothera komweko so anthu ena amadandaula kunena kuti izi zikukhala ngati kuti zikupitirira akupitiliza kupanga izi chifukwa chonena kuti akuwachita chipongwe ana a achikuda atsikana achikuda kuti mwina akanakhala kuti akuwapanga azungu azungu akanachita act msanga eti chala chachoka tsono zinapitirira zimangopiti anthu kumangoyankhulabe ndiye zimatchuka zoyipa kwambiri ana kumabwera kumanena kuti ndine victim kuti anandipanga izi ndine victim nde zinazafika poti eza zinkhani zake zomwe zimatulukazo zoyipa kwambiri amatenga akuti eti ma allegations ati amatenga atsikana aja kumawasunga m'nyumba nanga siye uja anali celebrity atsikana eh, akamuona awayika m'nyumba mwake nkumawamangirira ngati agalu adziwakwapula ngati amawachita zinthu zankhaza kwambiri basi umakhala masiku pa tcheni basi akuti basi ndi mmene iye amapangira zinthu choncho zodabwitsa dabwitsa kunena kuti izinso ndeziti ende koma ndi zomwe amapanga zomwe anatchuka nazo aliyense amadziwa akuti mu industry mu aliyense amadziwa kuti izizi zomwe R. Kelly amatani amapanga anawo ende nde chifukwa choti zinapitirira nthawi yayitali iye ujatu success itu kumangokwererakwererabe eti nde akutinso amachita anthu silence wina akati ayankhule kaya amaopsezedwa kaya zimatani anthu angokhala chete nanga sanali anthu amphamvu anthu andalama eti basi zinkhanizi zingotha nkhanizi zingotha until kunazayambano movement azimayi anthu amene anachita take down R. Kelly anali anthu okuda sanali azungu anapanga movement mpaka kutulusa documentary kuti anthu awawa ndi amene achitidwa chipongwe panali makolo oti anali atatopa kutuluka kunena kuti ife mwana wathu anatengedwa kalekale sitimuonanso satichitanso contact anatsekeredwa ali mnyumba mwandani mwa R. Kelly kumakhala ngati kapolo mmene muchamu zodabwitsa dabwitsa zoopsa zimene amatani zimene amapanga koma kwa nthawi yayitali palibe amene amatani amapangapo kanthu mpakana panayambikano movement yonena kuti no uyuyu asiye zimene akutanizi akupangazi madocumentary chani mpakana anapeza kuti milandudi inagwira nsewu nkupita kutiko ku khoti mu 2021 anampeza olakwa milandu ina racketeering ndi trafficking kenako mu 2022 anampeza olakwa milandu yokhudzana ndi kupanga zoyipa ndi ma minors nde milandu ngati imeneyo ndi milandu yoyipa kwambiri Chi- ndiyoti pa- palibe kuthawa akangokugwira ndi zimenezozo it's over right anampasa 30 years in prison ali ndi mwayi woti anampasa 30 years akanatha kumpasanso life in prison eti milandu ngati imeneyoyo siyosewera ayi at the same time chifukwa choti anthu anayamba kupanga sue kunena kuti afuna ma compensation eti ma compensation anakanika chifukwa a R Kelly atayang'ana ma account awo anapeza kuti alibe ndalama analibiretu ndalama Eti aliyense padziko amaona kuti munthu uyu ndiolemera kwambiri ali ndi chilichonse koma he had no money nde mukhoza ofunsa kuti anakhala bwanji opanda ndalama munthu onena kuti anali ndi mahitsi chani chifukwa chomwe a R Kelly analibe ndalama nchonena kuti ndanena eti sukulu inkamuvuta nde samatha uwerenga anali munthu oti samatha uwerenga nde mmene anafika pa height of career yake yo success chani or pabwere contract kunena kuti ayisainirani contract iyi tipange mgwirizanowu iye uja samawerenga amapatsa anthu ena kuti inuyo pangani soti eti mundiuza mukapanga basi iye kumakhala kuti zonse zikutani zikukonzedwa osaziona kuti anthu anayitolera kuti munthu uyu sadziwa owerenga sakuziwa chomwe akuchita nde ma contract aja amakhala onena kuti ndalama sizikupitaso kwa iye akumudyera ndalama anthu aja ndi contract iye si wavomereza eti nde anapeza kuti alibe ndalama olo zoti apasa anthu ma compensation analibe ndalama monse amammanga R Kelly alibe ndalama nde sizinathere pompo movement ija inasinthano kunena kuti okay uyuyu ammanga koma asamapindule ndi nyimbo zomwe anayimba kuti kaya zizichitidwa stream kaya ndi pa youtube chanichani kuti azipeza kuti akupindula out of nyimbo zomwe anayimba pamene amachita atsikana zinthu zoyipa nde anayambanso movement ina yonena kuti mute r kelly

mma western countries ku europe nyimbo za a R Kelly sizikhala pa tv sizikhala pa radio mma streaming anazichotsa zonena kuti sakupanganso ndalama sakupanganso ma royalties kuti olo azatuluka ali nzaka 79 mo sikuti adzakhala kuti iye ayi ndili ndi miliyoni apa ayi adzakhala kuti alibiretu kalikonse family yake inamutaya after zimenezozo kuti amachita anthu nkhaza chani amazuza ana ana- aliyense anamtuluka eya zochita kuopsa kuti eyi mwazidziwa eti so imeneyo ndi yankho ya kuti r kelly anatani koma nkhani yake ndiyoti amachita atsikana atsikana ake achikuda zoyipa kuwawonongera tsogolo ndiye ndimafuna amene angafunse imeneyo zikomo kwambiri